Lero tiyeni tioneko za magazi. Anthu ambiri timaona ngati magazi ndi madzi ofiira chabe koma ayi. M'magazi muli zinthu zambirimbiri zomwe zimagwira ntchito zosiyanasiyana. Tikatenga kadontho ka magazi ndi kukaika pa makina okuzira zinthu kapena microscope, timaona kuti m'magazi muja muli tiziduswa ta mitundu yosiyanasiyana. tiyambe ndi magazi ofiira kapena tiziduswa tofiira tiziduswa tofiira iti ndi tomwe timapangisa magazi aja kuti azionekaso nawo ofiira chimodzimodzi mukamachapa zovala zoyera ndi kuikapo ka tisheti kofiira eti zinthu zija madzi aja amasulukila ndikumaoneka ngati redi amenewa ndi anyamata amene amanyamula mpweya kuchokera kumapapo kupititsa thupi lonse Nchifukwa chake chizindikiro china chosonyeza kuti magazi akutha mthupi ndi phuma chifukwa anyamata amene wonyamula mpweya amakhala kuchepera. Magazi oyera Magazi oyera ali ngati asilikali. Amenewa amatithandiza kumenyana ndi matenda kapena tizilombo tosiyanasiyana tomwe timabwera mthupi mwathu. Monga mmene alili asilikali azachitetezo, alipo ena amene amamenyera nkhondo yawo mu ndege, ena amamenyera nkhondo yawo pamadzi, ena amamenyera nkhondo yawo pamtunda. Magazi amenewanso alinso magulu osiyanasiyana. Ena amadya tizilombo pompopompo, ena amatulutsa timankhwala tokupha tizilombo, ndipo ena ndi achikumbutso, amakumbukira ndondomeko yophera tizilombo tikabwera m'thupi. Amenewatu amapanga zinthu zosangalatsa kwambiri. Tabwera ndikuuzeni mmene amagwirira ntchito. Thupi lathu likadzidzimutsidwa ndi matenda kapena tizilombo tomwe ilo silinaonanepo nato, likamenya nkhondo lija limakhala pansi ndikunena kuti, Akuluakulu, zachitika apazi zisadzachitikenso. Tiyeni tikhale ndi ndondomeko kuti amaliwongo amenewa akadzabweranso tidzaone mwachitira mwake. Ndiye magazi oyera aja amapangano gulu lina la magazi oyera omwewo tiyeti lokumbukira ncholinga kuti amaliwongo a tizilombo amenewa akazabweranso thupili kapena kuti magazi aja azaone mowachitira mwake nde palinso tiziduswa ting'onoting'ono ta magazi tina tomwe timatithandiza kuti tikapweteka Pamene pakuchucha magazipo patsekeke kuti tisataye magazi ambiri. Kuchucha kwa magazikutu sikumachitika pakhungu pathu pokhapa. M'mapaipi osiyanasiyana m'thupi mwathu monsemu magazi amatha kumachucha pazifukwa zosiyanasiyana. Anyamata amenewa amakhala ngati guluu kumaphomaphoma mmenemuja mmene magazi muja akuchucha kuti tisataye magazi ambiri. Ndiye palinso magazi amadzi aja amene amapangisa kuti magazi athu aziyenda ngati mtsinje. Kupanda amenewo bwezi tikunena kuti magazi athu ndi ngati mchenga eti. Magazi a madzi amenewa amagwira ntchito za mtengatenga ndi mtokoma. Amanyamula zidutswa za magazi ena amene tatchula aja, amanyamula zakudya, ngakhale tikamwa mankhwala, magazi a madzi amenewa ndi amene amanyamula mankhwala tamwa aja kuwapititsa komwe akufunika. Ndikhulupirira kuti lero mwadziwako zinthu ziwiri zitatu zokhudzana ndi magazi anu. Lero tiyeni timalize ndi mafunso atatu awa. Funso loyamba, kodi magazi amapangidwa patipati m'thupi lathu? Lachiwiri, Kodi nthenda ya malungo imakhudza kwambiri magazi ati? Lachitatu komanso lomaliza, nanga kachilombo ka HIV kamakhudza kwambiri magazi ati? Ikani mayankho anu pansipa ndipo osayiwala kupanga follow page ino komanso kuwagaira anzanu ena kuti tiphunzire limodzi. Zikomo kwambiri, mwakhoma nonse.